Bintises annos de galera est sa pena chi at pediu pro Graziano Mesina su pùblicu ministeru Gilberto Ganassi in s'interi de sa recuisitòria fata in dennantis de sos zuzes de sa Secunda Setzione Penale de su Tribunale de Casteddu in su dibatimentu pro su tràficu internatzionale de droga ue Grazianeddu est unu de sos imputados printzipales. S'acusa at pediu bindich'annos pro Corrado Altea, sese pro Vinicio Fois, chimbe pro Efisio Mura, sas àteras pessones implicadas in s'inchiesta chi su deche de làmpadas de su duamizaitrechi aiat fatu arrestare a Mesina in s'interi de un'operatzione coordinada dae sa Diretzione Distretuale Antimàfia e mandada dae innantis dae sos carabineris de su Cumandu Provintziale de Nùgoro. In cussa ocasione ch'aian ispèrdiu una grefa criminale chi, secundu s'acusa, fachiat tràficu internatzionale de droga e àteros reatos puru. Su Pùblicu Ministeru at pediu bator annos pro Atzori, tres e mesu pro Franco Pinna, sos àteros duos imputados acusados paris a Mesina, chi at dadu a ischire chi at a èssere in àula su chimbe de maju pro fàchere decraratziones ispontàneas. Sas esportatziones de sas aziendas artesanas pro su duamizibìndichi ant registradu unu aumentu de su trintaduos virgola duos pro chentu rispetu a s'annu passadu, nùmeros de importu chi però sun su sete virgola oto pro chentu de sas esportatziones de su sistema econòmicu sardu. Sos datos los ant elaborados in s'Ufissu Istùdios de sa Confartigianau Impresas Sardigna, chi at esaminadu nove cumpartos ue b'at prus impresas mèdias e minores de artesania chi ana gana de bèndere sos produtos issoro a s'èstero. S'ùnicu territòriu chi non b'at mezoradu est istadu su Campidanu de Mesu, mentres su chi est andadu menzus est istadu su 'e s'Ozastra. Custos datos positivos andan a manu tenta chin sos de s'agroalimentare chi at registradu su nobe virgola tres pro chentu in prus, at nadu Maria Carmela Folchetti, presidente de Confartigianao Impresas Sardigna. E cheret nàrrere chi sa Sardigna podet, antzis depet, diventare unu laboratòriu de impresas minores e nobas chi in rete podan isfrutare sos setores de punta pro una crèschida econòmica vera de sa Sardigna. Cussas de s'artesania sarda e de sas impresas minores sun potentzialidades chi si depen atzudare chin atziones a sustentu, at sichiu Folchetti, che a sos bandos galu apertos pro internatzionalizatzione e cussos chi depen galu essire, est un'ocasione de non pèrdere pro valorizare s'asienda imprendidoriale de sa Regione nostra. Parkinson tra presente e futuro est su cunvegnu chi at organizadu s'assòtziu Parkinson Nùgoro pro sos dech'annos de sa nàschida sua in ocasione de sa Zorronada mondiale de sos malàdios de Parkinson. An faveddau de s'atividade fata fintzas a como chin contipizu ma fintzas chin dificultades mannas ca sas istitutziones non rispondene e de su chi an a fàchere in su benidore. Maria Grazia Mortara at coordinadu sos traballos, presentes su commissàriu istraordinàriu de s'ASL de Nùgoro Mario Palermo, su diretore sanitàriu Maria Carmela Dessì e sa dutoressa Anna Ticca, responsàbile de s'unidade operativa de neurologia e stroke unit de su Santu Frantziscu. Sos malàdios de Parkinson, in provìncia de Nùgoro sunu belle chimbichentos e sa patologia corfit òmines e fèminas, antzianos e zòvanos. In s'ìnteri de su cunvènniu s'assòtziu at presentadu unos cantos progetos aviados pro azudare sas pessones malàdias, Mezorare sa calidade de sa vida issoro mescamente pro lis permìtere de no abarrare isoladas. Unu de custos progetos est Parkin Suoniamo ue s'impreat sa mùsica pro azudare sas terapias mèdicas. Sos progetos de s'assòtziu sunu medas ma b'at bisonzu de su sustentu de sa Regione pro fàghere in Nùgoro unu centru multidisciplinare de chircas e curas ma fintzas de su Comune ca a su sòtziu li serbit una sede adata pro totu sas atividades chi faghet. Est andada bene sa manifestatzione motoristica Welcome Spring organizada in Nùgoro dumìnica dae su Nùgoro Motors Club. A su parchègiu de su centro commerciale de Pradu sunt acudios unu pore de amantiosos de motores chi ant postu in mustra sas màchinas e sas motos issoro chi fini prus de duchentos. Bi fini fintzas medas esemplares raros chi ant fatu s'istòria de sos motores e de sas cursas. Cumintzende dae sa Lancia Delta pro acabare chin s'Alfa Romeo e sa Lamborghini chentza si ch'irmenticare su Maggiolino de sa Volkswagen o sa Vespa de sa Piaggio. In Pradu s'ana dadu apuntamentu fintzas sos amantiosos de su tuning chin sas màchinas modificadas. Sa formatzione Pistonca United at bintu su torneo de calciotto promòviu in Nùgoro dae sa ASD BMG Sport in s'impiantu isportivu de sa parròchia de sa Biada Maria Gabriella. Sos binchidores an balanzadu bintisete puntos, segundu est issiu Real Barbagia chin bintichimbe a pari mèritu chin Anima Sport. S'iscuadra Lo Zoo est arribbada cuarta. A su torneo ant partecipau medas amantiosos nugoresos de cust'isport chin trèichi formatziones chi ant jocau setantotto partidas in bator meses. Sa finale fit chena pura colada, ma sas iscuadras s'ant a torrare a afrontare in ocasione de sa festa de sa biada Maria Gabriella sichende sa classìfica finale de su torneu in pessu acabau pro s'ispassiare chin s'isport e in amistade.